Igbo bụ igbo ụtụtụ ọma ana m asị ka chi fọrọ taa fọtara gị ihe ọma eji m aka na i mere ọfụma ebe ahụ ị nọ ya bụrụ na ọ bụ ụlọ ọrụ gị ka isi afụ iru m na nke ọma mere gị ya bụrụkwa n'ụlọ ahịa gị ị ga-azụta nke ọma ọ ka bụkwa na Ugwumba telivishọn ebe ahụ anyị si ewetara gị ihe omume ka o si mee ka anyị nọ kpọmkwem na nke taa ee taa wee bụrụ Tuzdee ahịa Orie mkpụrụ abalị iri abụọ na otu n'ime ọnwa iri na otu nke afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ eji m aka na i mere ọfụma ebe ahụ ị nọ aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo kpọọ m Ada Ọlaedo dịka i si wee mara mụ na maazị Mike Onogo onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn ka nọ ya rute mgbe anyị ga-enweta ndị ga na-abịa na-atụnyere anyị otu okwu maọbụ nke ọzọ n'akụkọ ndị anyị ga na-agụpụta eji m aka na ị dị njikere ịnụ ka o si wee mee n'akụkụ gị n'ụwa niile ọkachasị n'ala Igbo be anyị kpọmkwem maka na ihe banyere Igbo ka anyị ji wee nọrọ ebe a biko maazị Mike kene ọhaneze ọ dị mma ụmụ Igbo daalụnụ eh, dịka o kwuru eh, anyị na-atụ anya eh, na ị ma na a sị na agwọ onye otu onye hụrụ na-aghọ eke ọ bụrụkwana na ihe gbasara igbo na-adị gị mma ọ bụrụ na ị ga-ejinwu asụsụ igbo wee tapịa ụfọdụ ihe ndị a na-adị n'akwụkwọ akụkọ ọ bụrụ na ị bụ onye chọrọ igbu igbu igbo okwu n'ụdị ọbụla biko ọ bụrụ na ị nọ na Lagos kpọtụrụ anyị ma ọ bụ na ị ga-abịanwu Lagos sonyere anyị na mmemme a dịka anyị na-eme site n'ụbọchị mọnde ruo n'ụbọchị fraịde ọbụla ya bụ biko kpọtụrụ anyị ka anyị nyụkọọ ya bụ mmamịrị ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ
daalụ nna mhm. ị makazi n'ụtụtụ a maazị Mike etu a ka nwunye m si kwado m taa nke atọ m iche ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ akụkọ mbụ anyị nwere ebe a wee sị we spent 223 million naira on meals not 1 billion naira abia gọọmenti ee eh, nke a wee na-akọwa na aka na-achị abia steeti alex otti na-akọwa na ọ bụ 223 million naira ka ha ka ha jigo wee kwarie ndụ ka ha rie tinyegoro nri n'erimeri erimeri nracha aka ka ha tinyegoro na nracha aka Mm. ee bido n'ọnwa julaị ruo n'ọnwa septemba na ọ bụghị 1 billion naira maka na akụkọ na-erute anyị ntị na um, eh, akọwa na ha na-ekwu na 1 billion ka ha tinyere n'erimeri Eh, ihe ọ pụtara bụ na anyị niile ga-akwado eh, gbadawazie Abia steeti eh, ka anyị niile gaa ụmụahịa ka anyị soro na-eri ya bụ eri
ị ma na nracha aka nracha aka na-adị ndị Igbo anyị mma mana amaghị m na ndị Abia steeti agbaferego ndị Anambra na nracha aka maka i rute ebe ndị be anyị na-aracha aka
ee eh, Imo bụ nkwori Imo bụ eh, Imo bụ ndị oringo Imo bụ ndị oringo ee eh, ịta nta na ịta imo o nwere ike ọ bụrụ na ee Abia na Imo amaghịzi m ndị ka ibe ihe i kwuru bụ eziokwu mana biko maazị Alex ee biko ọ bụrụ na ọ site na julaị ruo na ee septemba ka e mefuru ihe karịrị 223 million ha na ihe ọ pụtakwara bụ na mm, ego ụdọ akara ego ehi ee eh, biko enwezikwara nke fọrọ anyị na ha afụ ụmụ ihe anyị na-emegasị mana eh, na ịbụ onye Labour Party ịbụ onye nke anyị apụtaghị na ọ bụrụ na i mee nke na-adịghị ya na anyị ama asị gị mba hmm. na ọ daba ọ kwanụ ya ka m ji o ji dị m mma ihe a eh, ya bụ nwaanyị na-ekwu Aisha Aisha Yusuf ọ pụtara kwuo ya gbam maka na a tụrụ anya na ị ga-eme ihe ọ kara ịbụ ọ bụrụ na Peter Obi nọ ebe ahụ mee hmm. amaghị m etu Peter Obi ga-esi jiri ihe dịka nde naira narị nde naira iri abụọ na iri abụọ na atọ wee mee nracha aka na gọọmenti haus ụmụ ihe a na-emegasị enwere etu ọ dị biko enwere ihe a na-akọrọ ụmụ nwaanyị enwere a na-akọrọ nwaanyị n'ime akwa were ya na-akọrọ ụmụaka biko ee ọzọ emezina ọ ya ka anyị ji kwuo ya ọ bụrụ na unu ji m nde kwuru nde naira na-aracha aka ma na anyị niile ga-apụtanụ na ọ na-eme babiala na gọọmenti haus mbakwa biko ọrụ ka ị gara ebe ahụ ịrụ enweghị mgbe agụụ na-egbugbu mgbu ya biko si nwere ihe a ga-eme ọ bụghị na ọ nyanwa nwee mgbe anyị ji si wa na ọ nyanwa Alex Otti ri ihe riri ihe nwa na ọ ihe e ji wee kwarịkọọ ee nyanwa bụ ihe enu kwetere ka a kwarịkọ ọnụ ọ na ị da-anụ ka Peter Obi na-ekwu mgbe ahụ na ọ na-abụ ndị ndị ọgaranya ndị ọgaranya chọọ ịbịa ee ụmụ champagne a na-ere nde kwuru nde naira mm. kama ha ị ga-abịa na gọọmenti haus bịa ṅụọ ya Peter asị ga-abịa na nke mm. ka e wee kpakọnata ego na ego adịghịzi ọ bụrụ na ịtụ anya ọ bụrụ na a tinye anya kịta ị ga-afụ na ụgwọ Abia steeti ji eh, nọ na nde kwuru nde kwuru nde naira eh, ma ọ bụ ijeri naira mm. maka na anyị maara na Orji naabọ a chịrị Abia steeti tupu onye nke ikpeazụ wee bịa mm. ha naabọ site na mgbe mbụ ha Orji naabọ a Abia steeti ahụ adịghị ha mma ee ya bụ ụgwọ a niile e jikọtara ka etu a ga-esi kwụọ ya ma ọ bụrụ na ejiri ego ihe etu a wee mee nracha aka biko si benata ya biko onye Ọ. chọrọ iri ya ga-jiri akpa ya ejiri ego akpa jiri akpa ya ri- ee ọ eziokwu na m, a ga-etinyegodo n'afọ tupu ekwuo ihe ọzọ mana m si mee ya otu o kwesịrị ekwesị Mm. na sị na gị- ka ka- kezi ka ndị bekee si asụ ya too much of everything is bad mm. ngwa mm. ka anyị gaa n'iru ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na Daily Post gaa gụta ya nke ọma mm. akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a wee sị Labour Party supporters storm INEC office in Imo hmm. nke a wee bụrụ na ndị na-eso Labour Party na ha gara na ụlọ ọrụ ndị ntuliaka nke Imo steeti ee gaa sị sị wepụtara ha akwụkwọ eji wee mee ntuliaka maka na onye nọchiri anya ndị Labour Party na ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị gọvanọ emere ụbọchị a Athan Achonu hmm. sị na ya enweghị afọ ojuju n'ihe emetara na ntuliaka sị wepụtara ya akwụkwọ ma ihe ndị niile eji wee mee ntuliaka ka ya fụ hmm. wee bụrụ na ndị INEC jụrụ ajụ ee ya ka ha ji wee were iwe jeekwanụ na INEC ọfisi ụnyaahụ hmm. ka a ga mara ihe kpatara ya ị ma na nne ewu na-ata agba ụmụ ya na-ene ya anya n'ọnụ ee eh, ndị INEC emeghị ya na national hmm. anyị maara ọnwụ n'ofuru ee eh, mgbe ndị Labour Party na ndị PDP na-azọ sị gosi ha akwụkwọ ebe ọ bụ na ị sị na-atụ ana tụcha ya na i mere ọfụma wee sị onye na-ekwetaghị ihe i kwuru ya gaa kọt ee eh, nyenụ anyị akwụkwọ i ji tụọ ya bụ ihe anyị maara ihe o furu a gaa kọt a na-achị azụ a gaa kọt a na-achị azụ ọkwa ofu mmiri ahụ nọ n'ite asụ ee ya bụ unu mee nke unu ga-eme unu etinye nke fọrọ n'aka Chukwu maka na ọ bụrụ na ihe ji ihe ji anyị o jisikwa anyị ike o jicha ike maka e, a, mbọ- mbọsị a ka m fụrụ Ugochinyere ebe ọ nọ na-egosi ụmụ ihe dị agha na ebe a dị sọsọ mmadụ naabọ bịa mee accreditation abịazie dee na a dị narị mmadụ ise wee tụọ vootu ebe e si tụọ ya bụ vootu ya bụ eh, ndị INEC ọ bụrụ na enweghị ihe unu na-ezo ezo biko unu chinye ha akwụkwọ nke a wee ihe ọkwa ọchịchị onye kwuo uche ya ka anyị nọ ka ọ mm. bụghị ya i kwuzie uche gị eh, mgbe mgbe anabata uche gị eh. ọ dị mma anabataghịkwanụ uche gị i kwukwanụ nke a ga-eji kụọ ọkpọ n'ọnụ akụọ nke a bụ eziokwu mana ọ bụrụ na INEC na ọ bụrụ na unu etinyeha aka enwe n'ofe ee si mee na otu ekwesịghị ka emee ya maka na mm, Ọ bụkwanụ ihe jọrọ njọ na mmadụ sị na ọ nataghọ ihe mwepụta e mere na ntuliaka ya, I think it's his right. Mhm. So ọ bụrụ na ndị INEC emezi- si mezie na ọfụma wepụtanụ akwụ unu ji wee mee ihe eme ya etu a okwu ana ka ọ na ọ bụghị ya. Eziokwu ka i kwu. Mhm. Akụkọ ọzọ dị ebe a. Ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a, gaa na The Sun gaa gụrụ ya nke ọma. Nke ọzọ dị ka ibe ebe a wee sị, Uzodimma promises to hand over to Owerri Zone in 2027. Nke a bụrụ aka na-achị Imo steeti ee Uzodimma na-ekwu na ya ga-ebunye ndị Owerri Zone oche na 2027 ma ọ bụrụ na ya chịchaa ọchịchị. onye nwe oche ọ na-ebunye onye oche ụzọ maazị ụzọ oche ọ bụ nke gị otu ajụjụ a ka m jụkwa mgbe m fụrụ ihe a sị oche ọ na-abụzi gọvanọ o mechazie bunye onye sọrọ ya eche m a na-eme ntuli aka mm, hapụ nke ntuli aka ị ma na ihe na-eme bụ na onye ọbụla na-achọ onye ọ ga-abụ ọ pụkwanụ enwere onye nọchitere ya mm. onye si n'aka ya pụta mm. nwere ga-enwe ike ịsị na ihe a o mere ihe a eche na o mere na ọ dịchaghịkwa etu ahụ maka ịma na ọ bụrụ na e nwere onye ọ kara ịbụ ọ bụrụ ya na ya batara n'ọchịchị oche naijiria e nwere ike kịta na-akpọ ọtụtụ ndị mmadụ mm. eh, ndị ha ndị mere ụmụ ihe dịga na-edohụ anya ha bịa kọwa mm. mana kịta na naijiria ihe sọsọ onye a na-akpọ bụ eh, Emefiele asịkwa m na Emefiele o mefere emefe ya bụ o ruo o ruo echi jụọ ya ihe ụmụ ihe ndị o mefere mana ihe m na-ekwu bụ na ọtụtụ ndị gọvanọ na onye ọbụla na-achọ onye ọ ga-abụ nọchie ya ọ na-asị na ya bụ ahụ ọ nyụrụ mgbe ahụ na ọkwa perfume nke ọ gbara ee ka e wee zochigasịa ụmụ ihe ụfọdụ mhm. ee mana ịgwazi ndị Owerri zon ha maniwe enu maka na ị ga-enye ha ihe na ọchịchị kwa n'aka Chukwu ka ọ dị ọchịchị bụ n'aka Chukwu ka ọ dị mm. ee wee bụrụkwa eche m ndị nwe obodo ga-ekwu onye ga-achị ha ọ bụghị gụwa ga-asị na ị ga-ebunye mmadụ oche ee eh, mana nke bụ eziokwu bụ eh, nke bụ eziokwu bụ na ndị Owerri zone otekwa a na-akpachapụ ha otena a na-akpachapụ ha n'ihe gbasara ọchịchị mm. ọ bụ eziokwu na Owerri bụ isi eh, isi ọnọdụ ọchịchị Imo steeti o nwerekwanụ ọtụtụ ndị mmadụ mana ndị Orlu na-awakpo ha anya mm. ihe a ndị Igbo na-eti na a na-eme anyị na Naịjirịa ka ndị mm. Orlu na-eme ndị ọzọ ma ndị Okigwe na-ebekwu maka ama m na kemgbe onye a chịchara Ikedi Ohakim chịchara enwebeghị onye ọzọ si n'Okigwe ọgbatatụrụ chacha na ha ọ ka bụkwa ndị Orlu ndị Orlu na-azụ ha ya mere biko si nye si ihe gọvanọ kwuru ọ bụrụ na a ga-emenwu ya ndị Owerri ndị Owerri obi ga-adị ha mma mana ọ bụrụ na onye ndị mmadụ chọrọ ọ bụrụ na onye ndị mmadụ ya bụ ihe m ya nwa ka m na-ekwu ee hmm. na ọ bụrụ na a ga-ebunye onye Owere ee oche nsogbu adịghị mana ya bụrụ onye ndị mmadụ chọọ ya abụna nke a ga-enye ha n'ike hmm. sị ngwa chịwa ya adịkwana ka nke a na-eme kịta hmm. sị ọzọ emena ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a gaa n'akwụkwọ The Nation Ị ga-agụrụ ya ọfụma. Akụkọ ọzọ dị ka ibe ebe a wee sị Democracy was forced on Africa Obasanjo. Hmm. Obasanjo na-ekwu na ọchịchị onye kwuo uche ya ka e nyere ndị Afrịka n'ike na ha akwadoha akwado maka ya na ha adịhọkwanụ njikere ịnabata ya ha amahụ ka ha si e, e, eme ya ka ọ gazie agazie ee na ọ nya mere ihe na ọ naha agazi agazi ee dịka m fụrụ ozi a wee fụkwa ozi ọzọ na-egosi akụkọ ọzọ na-egosi na federal gọọmenti na gọọmenti etiti na-alụso ya ọgụ maka ihe a o kwuru kedu ihe mere ọ ga-eji wee kwuo ihe dị etu a ịma na enwere ike ịsị nwoke m eh, ị chịana dịka onye soja eh. wee batakwa na ya bụ ọchịchị onye kwuo uche demokrasi a na-ekwu wee chịa naijiria afọ asatọ eh. tupu i wee rota na eh, ihe gbasara ọchịchị onye kwuo uche ya, eh, Ọ na- na ọ maghị anyị ahụ ọ maghị anyị ahụ n'afrịka ee eziokwu ka o kwuru n'ụzọ nke ya maka na ndị wetara ya wetara anyị ụfọdụ ebe dị iche iche ị maara na ọ maghị ha ahụ hapụ nke a n'igbo maka na anyị maara na tupu uh, ma ndị ọcha abịara ndị igbo anyị na-eme onye kwuo uche mana e nwere ebe ị maara na rukwe tata na ọ bụrụ na onye na-elekọta ha ekwuo sị onye ọbụla gawa ebe a na ebe a ka onye ọbụla ga-aga hmm. ya bụ mgbe ị pụtara sị ee eh, ngwa sị tụọ vootu ọ ya ka ọ na-eji abụ a bịa ebe ụfọdụ e mewe oge ntuli aka ọchịchị etu a ọtụtụ ndị mmadụ na-asị mba anyị ekwenye n'ebe nna anyị ukwu gwara anyị n'ebe n'ụdị ndị ahụ ọ maghị ha ahụ na ị na-ekwu ee na ihe a bụ ọchịchị onye kwuo uche ya. Uche. Eh, a bịa sị gị gaa tụ na vootu gaa pụta na tụọ vootu maka gịnị na nna ha ukwu ekwuona sị nekwa ebe onye ọbụla ga-eso ị mago na Lagos e nwego mgbe onye eh, eh, eze ọdịnala eh, na- na-elekọta Lagos sịrị na ọ bụrụ na unu etinyeghịrị onye nke ya na a ga-akwanye unu niile na mmiri ihe a niile bụ iji gwa gị na ihe dị anyị n'ime dị iche n'ihe ndị ọcha nyere anyị si esi Enweghị- mewe ewezuga ndị Igbo nweghịkwanụ ndị ọzọ a ga-asị na ihe gbasara ọchịchị onye kwuo uche ya Uche na ọ ya dị ha na-adị n'ọbara mma. ma ọ bụ na na na ọ na-adị ha mma ee ọ ya ka o ji na-ata m ọ- o ji na-ata m mmiri n'ahụ na ọtụtụ ndị Igbo anyị ebidogo mụtawe maka ị na-afụzi mgbe ụfọdụ a na-eme ntụnye ntụnye aka ọchịchị n'ala Igbo ụfọdụ asị gị ee bụkwa e nwere nke m fụrụ mgbe a na-eme ntụnye aka ọchịchị n'Enugu steeti mm. eh, onye local government chairman pụta na-asị na ọgwa na ịma na ịma ntinyere pati anyị makwa na ịma ntinyere pati ya bụ PDP mm. makwa na ịma ntinyere pati anyị emekatakwana pụta si ebe a na si ebe hmm. ọ na-ada ọtụtụ ebe nke e mepụrụ eh, na Imo steeti mbọsị a e nwere ndị youth pụtara na were ogene na-akụgharị ịmakwa na ịma ntụrụ APC apụtakwala apụtakwala apụ onye Igbo ka ị na-agwa ihe bụ ihe mere ihe ndị a ji eme wee na-aga n'iru bụ maka na o nweghị iwu megidere ya nwekwana ihe a na-eme ndị a na-apụta

gọọmenti etiti jizi wee na-apịa ya ọkpọ n'ọnụ hmm. eh, bụ na ọ chịgo na ọ chịgo naijiria o mechago nke ya wee na wee chetazie na ọchịchị onye kwuo uche adịghị mma ị ga-agafezisi ogwe gbajie nke eh. a pụtara na mmiri si na gịnị gịnị nwanụ si n'isi mmiri wee gbarụwe eh, mmiri gbarụrụ agbarụ o si n'isi mmiri ee mana chekwarụnụ ka ndị a na-eri kịta ka ha ripụ ọ ihe kpatara gọọmenti ji sị ya mba nwoke m mechie ọnụ hmm. kekwanụ mgbe ọ ga-agwụ kee mgbe ha ga-ericha ee eh, ị ma na ihe na-eme n'ihe bụ eh, ụwa bụ turn by turn mm. mana amaara m na ofu ụbọchị ọ ga-adị mma hapụ ihe a na-eme ofu ụbọchị ọ ga-adị mma eh. mana nke bụ eziokwu bụ na ọchịchị onye kwuo uche ya amaghị ọtụtụ ndị n'obodo anyị bụ afrịka mm. ahụ i ru ebe dị aghaa a ka na-enwe king eze i rukwadị na ma na ma na mba ndị ọcha ma ndị Britain ha ka na-enwe n'ụzọ na e nwere queen e nwere prince e nwere nke a bụ ọchịchị ọdịnala ee ọ- ọ ha ahụ wetara anyị ihe na sị anyị mewe onye kwuo uche ya. onye kwuo uche anyị na-eme ama ha anya ahụ nke ha ka na-emekwa nke ha o. ọ ka anyị hapụ ịga ebe ahụ maka anyị gawa ọ ga-egbu anyị oge ọ ga-egbu anyị oge n'eziokwu ya bụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na akwụkwọ The Nation gaa gụrụ ya ọfụma Mm. ọzọ dịka ibi ebe a wee sị Stop leaving charms in my court, Judge warns. Nke a wee bụrụ um onyeisi ụlọ ụlọikpe ukwu dị n'Ikeja na Lagos na-ekwu sị ndị mmadụ ha ahapụzina ọtụmọkpọ n'ụlọikpe ya. Ee, nke a wee na-eme ka um onye onye onye eji okwu ya n'aka megidere megide wee nwụọ mhm, n'ụzọ ụzọ na-ezighị ezi. E wee bụrụ na a fụrụ ọtụmọkpọ ndị dịcha ihe dị aṅaa aṅaa n'ụlọ ikpe ee onye isi ụlọ ikpe wee na-ekwu hapụnụ iji ọtụmọkpọ abịa ụlọ ikpe kedu ihe i nwere ike ikwu maka nke a ee ọ egwu na-atụ ya ị ma na ọ ihe a kpatara ọtụtụ ndị mmadụ ji sị ee na ọ bụrụ na anyị eduzinụ onye iyi ọrụ sị ejina koran maọbụ baịbụl mm. maka na nke ahụ adị egbu ngwa ngwa n'agbanyeghị na anyị maara na onye ọbụla metara ihe ọjọọ na mbọchị ntaramahụhụ na ọ na-abịa mana ụfọdụ na-asị ya gbuo ozugbo ozugbo i nee anya mgbe ụfọdụ etu ndị be anyị na-esi eme a na-erofuzi na echi dị ọkwa e nwere ndị na e, ndị nchekwa nọ n'ụmụ kọọtụ mm. dị iche iche mm. kedu ka a ga-eji nọrọ mmadụ eburu ọgwụ bata na enweghị etu esi maka ị ma-ejinwu egbe bịa baa ime ebe ahụ a ga-enyocha ya a ga-atụgharị ya mana ihe dịka ihe a na-ekwu maka ya nwere ike ọ bụrụ na o pee mpe ọ bụrụ ihe a ha na-ekechie ya o pee mpe onye nwa tinye ya n'akpa ka eke ga-esikwu ya ihe mewu na ọ tinye ya n'akpa ọ wụ ha aka na-aba n'akpa ndị bu drọgụ na-eno ya n'afọ ọkwa n'afọ kama na ihe ka dịrị n'ime ya bụ eh, mmadụ iji ọgwụ bịa hmm. gosiri na onye ahụ nwere ebe ọzọ o dowere chi hmm. ọ chọrọ iji eh, asịghị m na iji ọgwụ bịa dị mma ha ya wụ ọ bụrụ na e nwere onye e jide biko sịta ya ahụ ndị a niile na-eme ka ha ọ na-egbebiri anyị aja afọ ụfọdụ n'ime anyị na-ekwenye n'ụmụ ihe a ekekọnatara ekekọnata ha eh. ikekwe ọ bụghị ya gburu onye nwụrụ anwụ mana n'ihi na i kwe i kwe nwego eh, okwukwe na onye enwe mgbe ekwukọtara ya na bọọlụ enwe mgbe ekwukọtara ya na bọọlụ mgbe ahụ ka Westerhof na-achị Eh, bụ onye isi onye na-akụziri ndị ndị Naijiria bọọlụ hmm. ọ sị na ọ bụrụ na ọgwụ na-arụ ọrụ na nyanwa ga-akpọrọ ndị isi ọgwụ ndị dibịa hmm. gbalitere ndị isi okpotokpo ka ha ga gbaara anyị bọọlụ hmm. kamakwa a ga na-eme praktis na-eme a kpọrọ ndị ndị ji ọgwụ ka ha jiri ọgwụ mee ihe asịkwa m na ọgwụ adịghị ọgwụ dịkwa kama na mgbe ụfọdụ anyị na-ebuni ya enu ya ya nwoke ito na egwu etiri egwu na onweghị ihe na-eme ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọgwụ ka ejizi eh, enweta mmeri n'ụlọ ikpe eh, ịmanụ na nsogbu ga-adị eh, mana hmm. aka m kwekwara ekwe na Chineke makwa otu o si eme ihe ya onye ikpe mara jide ya n'agbanyeghị aka na o nwekwara ka esi eme ya ee hmm. n'obodo anyị a na-adịchaghị mma Mm, ọ mmadụ akwụwaha aka ya ọtọ na-emekata onyinyo ya achụwa ya ọsọ Ee, Maka na ọ bụrụ na- chọwa ihe o ji echekwa onwe ya Ehe, ọ bụrụ na gịwa bụ onye jọjụ n'ebe ahụ na ịba- ị gara kwụwa aka gị ọtọ na-ekpe ihe iwu siri ihe si ziri ezi kpee. i nee anya ihe eji mere ihe ọkọlọtọ ndị iwu ị na-afụ na ekechiri ya anya na ọma na ekechiri anya ọ maghị ma ma ọ bụ nwanne ya ma ọ bụ ihe na mana kịta ọ- anya ya na-emepezi Ah, ka ọ ga-agba ụfụ nke dị aghaa ọ nara mana mmadụ iburu uche ya na ee nkwenye ya niile tụkwasị n'ọgwụ ihe ọ pụtara ọ dị ka mgbe ahụ a na-ekwu mgbe a mgbe a na-akọrọ anyị mgbe anyị pere mpe ee na a banịrị ndị India ha esona agba ọgwụ ha ha esona agba bọọlụ maka na ndị India na mgbe ahụ na ọ na-agba mega na fio agba a na-akọrọ anyị etu esi gbaa ee, ndị obodo ha na-agba ha 99-0 na ha gbara bọọlụ ụmụ ihe asị asị a na-akọ ka ọ were dị ka ha ịga ebe a na-eme mmanwụ a na-eti mmanwụ mmanwụ a na-eti Eh,

Igbo bụ Igbo ụzọ na wee gbachaa wee bụrụ ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe na nke taa n'ihe omume ka o si mee eji m aka na isonyere anyị ọfụma ruo na njedebe biko echi bụ ụbọchị ọzọ anụ gbalaa taa asị na echi bụ nta ya bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị gbaa mbọ binye aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi kwuo ka o si wee dị gị n'uche onwekwana ihe ịchọ ka anyị tinyekwuo ọnụ na ya itinye ya na ngalaba ozi dịka ị na-eme nke a n'ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị echefukwana ịtụsa ozi a ma sonyebere Ugwumba Television aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo kpọọ m Ada Ọlaedo Ada Ọlaedo daalụ mụnwa bụ Mike Onugbu Ugwumba na-asị ụnụ biko echi ga-aka mma ngwa ụbọchị a ga-akpụ isi ka a kpụzie afụ ọnụ ndewo